anyị ndewonu ekele m unu a sị ekele nwa ogugu ekele nwa nọsike kelekwa danne nọ n'ụlọ na-eleta ụlọ udo dịrị unu ụmụ Igbo ụbọchị taa nke bụ ụbọchị anyị ga- anyị na- anyị na-aṅụrị na-echeta ụmụ nwanne anyị na ụmụ nwanna- ụmụnna anyị ụmụnne anyị na ụmụnne anyị ndị e gburu oge ndị obodo lụsịrị anyị ọgụ oge ikwu na ibe gbakọrọ sị gbuo anyị maka nene maka anyị sị ka anyị nwere onwe anyị ka anyị nọrọ na nke anyị ebe ha nwa achọghị ha achọghị a- mmekọ anyị na ha ha achọghị udo anyị sị okay ka anyị gbalụ ụmụ ibe ọsọ nọrọkwala onwe anyị ma o ji awụ mmadụ na-agba nsogbu achụ ụmụnne a sị na anyị dị ọgụ na iri afọ ka ọgụ a a lụrụ ọgụ a ka ọgụ a bidoro wee bie ọ nọkwana n'afọ atọ bie but ihe m chọrọ ikwu wụ kama ihe m onwe m chọrọ ikwu wụ anyị nwa wụ ndị Igbo wụ ntọala obodo ahụ ọ wụ anyị nwa hiwara obodo ahụ ọ wụ anyị nwa bukwanụ ụzọ bịa obodo ahụ ọ wụ anyị nwa nọ n'obodo ahụ tupu ndị ofe mmanụ abịa tupu ndị ugwu abịa tupu ndị a kwanụ na-achị nnama esi ebe ha sikwa ndị a wụ- ndị a na-achị nnama oma- o tebe aka ha bịara ha wa ka- ha ka- ha ka bịa- bịara echi echi a n'ala obodo jide sị na obodo wụ ke ha maka gịnị ndị ọcha kwanyere ha dinyere ha ukwu sị ha gawa a sị nwata nna ya dinyere di- di- gara- di- di- dinyere sị ọ gaa zuo ohi na-eji ụkwụ abụọ agbawa ụzọ ike ndị a wụkwanụ ọ ndị ọcha maka ndị ọcha a si n'aka ndị alakụba na-akwanye ha na-enye ha ihe niile ha ihe niile ha ga-eji lụso anyị agha maka nsogbu ndị ọcha nwekwana wụ anyị nwa tupu ndị abịa tupu ndị ọcha abịa ala a, ọ wụ anyị nwa bidoro ya ọ wụ anyị nwa nyekwana ya aha ọ zaga nga orie ọ na-awụzi- ọ na-awụ site n'oge gaa oge ka ndị a bidoro gbanwee m aha gbanwee m aha gbanwee m aha na-arụzi ebe a ha ruru a kpọga naijiria ama m ihe ihe ọ pụtara ọ wụ anyị nwa nyere ya aha ahụ ngorie ngorie eche m chie nwere nwa afọ igbo ama ihe wụ orie orie so n'ụzọ anọ wụ ụzọ ụzọ ngozi wụ ụzọ ụzọ ụzọ ọcha wụ ụzọ Chukwu. Ngorie pụtara ala dị nsọ, ala Chukwu nna, ala eke kere ụwa, ya wụ Ngorie. Ọ wụ anyị nwa nyere ya aha tupu e- a- a- ha eme ya ka o- ka ha si mee ya gbanwega gbanwega gbanwega ihe ọ na-awụzi na-awụ naijiria anyị nwa ama ihe ọ pụtara ama ihe ihe naijiria wụ M- kama anyị ma ihe ngorie wụ makwa n'ebe o siri bido kama ihe m chọrọ ikwu okwu ya wụ ọ wụ eziokwu na ọgụ anyị lụrụ emena ọgụ afọ abụọ na iri kama anyị nwa anọghị ọgụ afọ abụọ na iri n'ala ahụ ọ wụ anyị nwa wụ ntọala ntọala nga orie ọ wụ anyị nwa wụ igbo ha ahụ wụ ala igbo ala igbo bidoro ebe ndị a na-akpọ ndị kongo wee ruo ebe ụmụ nwanne anyị ndị nke a oge a zụrụ ahịa slave trade ndị nke a kpọrọla ga doha ha na ebe a na-akpọ senegal i lee anya ozugbo ala niile nọ n'ebe a na-akpọ west africa wụ ala igbo ọ wụ anyị nwa wụ ndị mbụ tụrụ ntọala n'ala a kekwa ka a ga-esi bịazịa ọ wụrụzịa ndị ndị achị nnama bi n'ugwu ebe a na-akpọ afrịka bi n'ugwu ebe a na-akpọ afrịka ndị ndị ọcha chụtụrụ lusie na-abịaziri chọọ iwerezi ebe a niile ọ kwa onye kpọ ha bịa wụ nwa amadi a na-akpọ Usman Dan Fodio anyị kwesịkwara na ilezi anya maka ndị anyị na ha mega ihe enwere hụ enwere hụ ihe ha bu n'uche enwere ihe ha bu n'uche akpa uche ha dị omimi e nwere ihe ha bu n'uche and ihe ha bu n'uche adị mma ha bịahụ maka ọdị- ọdịmma obodo ha bịakwara maka ọdịmma mụ na gị ọ wụ ihe hụrụ a gwara gị sị ee na ha na-achị nnama na inye ha ebe ha nnama ha ga-eri iri ọ wụ iwu ị chịma nnama chịa ya ebe ke gị a na-enye gị ebe nnama gị ga-eri nri anyị nwa na nwoke anyị na-akọ ugbo anyị achọghị nnama gị iri iri- chọọ nnama gị gbuo nnama gị rie nnama gị anyị chọọ nnama anyị azụrụ nnama Anyị- ọ bụ iwu sị anyị ga-enye gị ebe nnama gị ga-eri nri anyị ana achị nnama ha anyị na-akọ ugbo nnama gị bịa rie ugwu ihe anyị na-akọ kekwanụ ka anyị ga-esi eh, ri- rie iri nyekwanụ ụmụ anyị nri chịa nnama gị ebe ke gị ala ala bara gị ụba akwasị na ha nwa nwere ọ ha nwa nwee ee ọgụ atọ na iri pasentị obodo kekwanụ ihe i ji ebe- ebe ndị nwa bi ọgụ atọ na iri pase- ee, pasentị obodo kekwanụ ihe i ji chọrọ ịnarazi ndị nke bi ọgụ na ee, ndị nke bi ọgụ na ise ebe ha bi Ọ- ọgụ atọ ahụ kwesịrị izuru gị ọgụ atọ ahụ kwesịrị izuru gị nye nye ma ewu na ọkụkọ gị ma nnama gị iri ndị a nwere ihe ọjọọ ha bu n'uche ọwụhụ maka nnama ọ ka ha siri bata lee ụmụ ụmụnna anyị ndị Awụsa nara ha ebe ha na-achịga ha ruo ugbu a mụ na gị na-ekwu okwu a maka ha na ọ ka ha si abata ha bata ha bata i nye i nye ha ọnọdụ ha nwa ha agwa gị na otu eh, otu ha si eme wee otu ha nụ ya anaghị enwe onye ga-achịkọta onye ga na control onye ga na-achịkọta ha ka ha hapụ ịna-eme eri ị sị eh, ha ha ewere otu nwa amadi nọ n'ime ha mee ya eze mmematala ime ka eze ahụ na eze obodo ha nọ ebido zọwa onye wụzi eze ọ ka ha si eme ha ugbu a ha mega ya na na obodo a na-akpọ Kwara Kwara Kwara steeti ndị a dị njọ ihe niile ntọala a- atụmatụ ha niile wụ atụmatụ ọjọọ ndị be anyị mepeenụ anya unu ekwela ha wepụnụ aka enwe ofe ka ọ hapụ ịwụ aka mmadụ enweghị ihe dị ka ndị a- ndị anyị na-ekwu okwu ha ama ihe a na-akpọ one Nigeria ha ama anya ha ama anya ọ kwa ụbọchị ahụ gara aga ka nwa amadi e, e, ofe mmanụ na-ekwu na na onye isi ke wụ onye isi ala ụbọchị taa gwara ya na ha nweghị ike echefu ka anyị siri gbuo ndị isi ha mana ajụ n'ezie ọwụ anyị nwa gburu ndị isi ha akwa wụ ụmụ ụmụ okorobịa ji ọbara ndụ mere si okay na ha nwa chọrọ ịkwatu ọchịchị nke nọnụ tụọ atụmatụ ka ha ga-esi kwatuo ọchịchị mee ihe ha mere keekwanụ nke e werela ihe ụmụ okorobịa atọ ọwụ anọ ọwụ ise mere werezie ya bo ofu obodo si na ọwụ ha nwa mere ya 1966 coup ọwụ ndị igbo mere ya akwa 1966 coup wụ akwa wụ em, onye onye onye nọ na nga wụ Chief Obafemi Awolowo sponsọrọ ụmụ okorobịa ọbara ndụ n'ahụ ọ na ọ- ọ- ọwụzi that na akọnuche ha ọwụ echiche ndị a wụ echiche ndị igbo niile but kama onye unu kpọrọ si ọwụ onye isi obodo mepere ọnụ o ji eri ji na ede kwuo shi that igbo gburu ndị isi ha ọ maka chukwuma Nzeogwu wụ onye igbo chukwuma Nzeogwu wụrụ onye igbo O- ọ- ọ ọ pụtara na chukwuma Nzeogwu na-ekwu uche ndị igbo niile ọ gị wee mata ụdị ndị unu na ha na-emekọ ka ụbụrụ ha dị ka ha si eche echiche ka ka obi ha dị obi ndị a dị njọ obi ha dị njọ ebe ụmụ igbo nọ nwa igbo mepe anya mepe anya maka ndị unu na ha bi wee ke ha chọrọ i- n- ndị ha ga-eyo ha wee ke enweghị ha- ha- enweghị echiche ọma ha chegara ndị igbo enweghị echiche ọma onye a na-akpọ onye isi ala mepere ọnụ o ji eri ji na ede kwuo okwu a na ndị igbo gburu ndị isi ha ama m na ndị army ise ahụnụ so mee 1966 coup na atọ n'ime ha wụ ndị Igbo kama ka ihe ele- ka ezi ihe o nwere iji mee with ọha na eze Igbo niile ọ na-apụtaziri si ndị a niile na-ekwu obi Igbo ọ pụtara na ndị Igbo niile gbakọrọ aka si okay ka e mee mma me- mgbe e mere eh, na 1966 coup onye Igbo wụrụ premier Nnamdi Azikiwe so keekwanụ ka ọ na-esi wụrụzie Igbo coup ha echefukwa na ha achọghị ikwu nke bụ eziokwu na ọwụ Awolowo n'ime nga kpọrọ ụmụaka nuoro ha- nuo ha ọkụ si ha ngwa ha gawa and ọwụkwanụ na o mere ya ọ- ọ- si na ọwụ Yoruba coup no Awolowo mere ya site n'ike ya na ihe ya onwe ya chọrọ maka onye ahụ ọ chọrọ ọ- ndọrọ ndọrọ ndọrọ ndọrọ wụ ihe ọwụ ihe nọ ya n'ọbara onweghị onweghị onweghị onweghị o nwere inwe ime eh, eh, eh, eh, shi na ọwụ yoruba na ọwụ igbo coup but kama onye isi ala mepere ọnụ o ji eri ji na ede kwuo na ọwụ ndị igbo gburu ndị isi ha and ihe a wụ ihe nọ n'obi onye fulani niile n'ala ala ahụ ala nga orie ihe ihe nọ ha n'obi na igbo gburu ndị isi ha o ji atụga ha anyị o te- o teela tupu egbuo dị ndị isi ha ha oteela ha gbuwara ndị igbo so ihe anyị na ha alụga awụhụ maka na egburu ndị isi ha anyị na ha alụga wo ọwa ogbu maka mụnwa gere ihe nwoke nwa amadi ahụ a kpọ tafawa balewa kwuju ọnụ ya kwuo sị na ebe ọla ndị igbo gara ha achọọ iwere ihe ọbụla ha achọ izi na ha kacha eme kee ka ị ga-esi kwuo ụdị okwu a enwere onye ji gị aka na gị amụtala ihe enwere onye ji gị aka na gị na gị na gị enwere ihe ime ga-enwe igbo igbo enweghị ihe ha na- na- na napụrụ gị ihe anyị mega wụ ịgba mbọ ọkwa ka ha ji narachaa anyị ihe niile anyị nwere were naanị ọgụ pan ọgụ pan nye nye anyị kama lee ebe anyị nọ ụbọchị taa lee ka ihe si agagara anyị ụmụnne na ụmụnna ụbọchị taa wụ ụbọchị anyị nwe imepe anya mata na na ndị anyị na ha nọ ndị anyị na ha nọ ụmụ anyị na ha kwụ ndị anyị na ha nọ so na-akpọ anyị asị gaa mmụọ mmụọ mmụọ nakwa na-ekwu okwu asị ama m na na u- ihe niile gaga ihe ndị a agaga anyị n'uche anyị nwa chọrọ ịpụ anyị nwa chọrọ ịga ịga ịgawara nke anyị mana achọrọ m ịsị o- ebe ọla anyị agala otu ọla anyị esila pụọla matakwa ahụ na ala ahụ wụ ala anyị ala ahụ wụ ala igbo ala ahụ niile site na mbido ruo n'isi wụ ala igbo ọ wụ ala igbo so anyị hapụ ya gawara nke anyị ihe ebega akwa kakwa n'ebe ihe anyị needịrị wụ ihe ihe ihe anyị- ihe anyị ga-eme wụ idome ihe ka o kwesịrị ịdị ghara ihe Ana- anyị nwee atụmatụ ịghara ihe ihe ga-ahazi maka ndị anyị na ha na-eme ha bịa- ke- ha ha kwanụ- ke- ke- ke- ke- ke- ha ha- ha esi nne na ha esighị nne ha wụ ha obere mmadụ a sị egbe bere ugo bere ha nwa chọọ ịnọ anyị na ha ga-anọ n'udo ha nwa achọkwana ịnọ anyị ga-ahazi ihe were ha obodo hazie obodo ka obodo kwesịrị ịdị ka anyị wee gaa iru a na-ekwu okwu a na-ekwusi ike na ala ahụ wụ ala anyị nigeria wụ nke anyị ee anyị na ụmụnne anyị ndị yoruba na ndị hausa ọ wụ nke anyị anyị kwesịkwa na iwere ọnọdụ anyị ọ wụ igbo mara onwe ha mgbe ndị igbo matara onwe ha were ọnọdụ ha obodo ga-adị mma ọ ga-adị mma ọ wụghị maka ọ wụghị ọ ga-adịrị naanị ndị igbo mma ọ ga-adịrị ndị igbo mma dịkwara ndị agbata obi anyị na ụmụnna anyị ndị nọ gbara anyị gburugburu mma but obodo ga-adị mma ma anyị were ọnọdụ so anyị nwa kwesịrị ịghọta ndị anyị wụ ghọtakwa n'ihe e nyere anyị aka akara aka anyị kara aka anyị agaghị ekwe ka ndị Buhari si bịa mee anyị anyị hapụ akara aka anyị akara aka Igbo kara aka e nwere ihe e kwuru dowe anyị ebe ahụ e nwekwana ihe mere ji wụrụ anyị ji wụrụ ntọala n'ebe ahụ ụmụ Igbo cheenụ uche mepeenụ anya biafra udo udo udo udo ụbọchị taa